Kwabwera uthenga magaye kuchokera kwa Sameer Suleiman. Tikumudziwa bwinobwino zonena kuti ameneyutu ndi speaker wa nyumba ya malamulo ya wafotokoza kunena kuti achibale akutitu ifeyo tisapange panic iyayi. Chifukwa chonena kuti kuli Mutharika kunja kunoku ifeyo tisachite mantha ya tisatonjenjemera kapena kuti kumazimva ngati tatayika iyayi. Peter Mutharika alipo mavuto awawa awa. Mavuto ake ati? Okhudzanatu nde kuti ndi mafuta awa. Akuti athana nawo ndipo pakanali panopa ndi zoti akugwiragwira zina ndi zina. Ayi inu mundilole tifotokoze bwinobwino makamaka poyiyamba nde kuti ndi screenshot tikuyona pa screen pathupo imeneyotu ndithu kuchoka pa tsamba la mchezo la Honourable Sameer Suleiman. Eya akunena kuti.

I can fail but apm can't fail trust this don't panic we shall overcome this apm is so wise akunena choncho kunena kuti iyayi aMalawi anzanga musataye chikhulupiriro kapena chiyembekezo iyayi utsogoleri omwe ulipo pano ndizonena kuti ukupanga china chilichonse kuonetsa zoti Malawitu nde akhale wabwino ndipo ife tili ndi mtsogoleri amene amadziwa kuti akuyenera apange chani ndipo amagwira ntchito modzipereka muja mwa toto moyo kuti no awonetsetse zonena kuti ndeti akwanilitsetu kupanga Malawiyi kuti akhale wabwino. Mukhulupiliretu ndithu aah ndandanda umenewuu ndithu oti no zinthu zikulongosoka mukhulupilire kuti tili tili munjira molongosola zimenezozo ndipo vuto ilili la mafutali aah inu mukukamba zachani? Mafuta? Mesa ndimene ndili ndi la temporary kaya ilili ndi la temporary tu ilii sizokhalitsa izii ayi ndipono tikunena panopa ndizonena kuti ma ma solution mm kulongosola kutino zilongosoke bwino bwino zitheke ndizoti zili mkati kaya zili mkati mwa je mu mu mwaulendo kuti akonze zimenezi ma solution akubwera mm ndipo nene makana kwena kuziwa chonena kuti ineyo ngati Suleman ineyo ndikhoza ineyo kulephera zinthu Mwamvetsetsa eti? Kupanga choncho kulephera. Koma Peter Mutharika yekha sangalephere ndipo mukhulupilire izizi magaye. Pasakhalenso zonena kuti muzifinyika chani mpaka kupani kupanga panic chani kupanika munthu kulephera kuti iyayi izizi ndizonena kuti tithana nazo tizi. Tithana nazo zimenezizi chifukwa chonena kuti chani? Peter Mutharika uja ndi wa nzeru kwambiri ndi waluntha kwambiri wise man ayitu akutero mavutowa nda tempolale nyimbo yake kukhala ija ya Eli Njuchi tempolale e, akuti tizingolembatu mu diary mavutowa osataso kupanika panika yayi zonsezi nza tempolale izi ayi uthenga ukuchoka kwa Sameer Suleiman ya amene ndekuti speaker wa nyumba ya malamulo Yaa, kwa nthawi yaitali ma guy takhala tisakumuva mkulu ameneyi akuyankhula chifukwa chonena kuti no anayikidwa pa position yonena kuti no chimene amangopanga ndikupanga guide zochitika za mpaliament muja. Maganizo ake simuzamva kwambiri mm mpakana kufika point yonena kuti no winanso kumayiwala zoti Suleman uja kodi ali kuti. Tinali ndi ma guy eti amene amayankhula, kunali achina Navicha amayankhula osati masewera nthawi ya kampeni ija, kunali achina Sulemani amayankhula kwambiri. These guys where are they? Kodi ma guy angogwira pa udindo basi ndi zizizi kumeneko? Ayi ndithudi ab- ayankhulako loliloli ayankhulako ndithudi kunena kuti yayi nkhani ya mafuta iyi magayi tipatsane chiyembekezo kuno kuti mafuta awa tithana nazo nkhani zimenezi. Number one, izizi ndi zabwino kunena kuti tiziona atsogoleri akubwera ndikumadzapereka mwina chilimbikitso kwa anthu amene akuwatsogolereti pamene mavuto akupanga umafunikabe kuti iyayi mubwere muzalimbikisa Malawi osangokhalira njengunje kuti basi mwangogwidwa nde kuti jenkha kunoti apa nde sitiziwa tipanga bwanji no mmayenerabe mupange pretend olo zitakhala zikuonongeka koma mupange pretend kuti iyayi zili bwino kuperekabe chilimbikitso kwa Malawi so I think this is good koma on the other side eti chilimbikitso chake chisakhaleno chilimbikitso chabodza. osapatsa anthu chilimbikitso chabodza kunena kuti iyayi tipanga motere tipanga motere iyayi be real eti iyaa vuto ilili ma guy aah ineyo ndufuna ndinene chonchi tisanamizanepo apa kunena kuti vuto ilili ndi la temporary limenelo ndi bodza limeneyo mm vuto lakusowa kwa mafuta ili mafuta ilili ili si la temporary iyaa. Ilili ndilonena kuti no lititengetsa ndithu kwa nthawi yaitali chifukwa chonena kuti anthufe tilibe forex ma guy. Olo tizinena zoona kuti Peter Muthalika aja atha nawo kukoza zinthu let's be honest ma guy. Peter Mutharikayo forex yo kuti ayitolere kapena ayitolera bwanji forex yi comes from most of the times kuchokera ku zimene timapanga export. Ife tilibe zimene timapanga export that's why vuto ili lili limapezeka kuti each and every mu ulamuliro wina uliwonse latani labwera. Now forex yi tiyitenga kuti no? ndikubwerekatu basi ndikupemphatu basi a IMF kapena chani world bank imeneyo nde solution yokhatu imene tili nayo komanso nde mukayiona imeneyoyo si permanent solution ndi temporarynso mwayiona nde ngati solution ili temporary zikuchita kuoneka zonena kuti vutolo nde kuti si la temporary ndi la permanent ngati mukumvetsetsa pamenepopo solution ngati ili yongogwirizira eh Ndiye kuti no vuto limenelolo sizoti ndiye kuti no ndi la jeni ndi ndi ndi ndo- ndo- ndosakhazikika vuto limeneli ndilokhazikika ndetu limenelo ndi la mgonagona amatero eti ndilokhazikika limenelolo ndithudi solution ndi imodzi magayi panopa tisamangoyang'ana kunena kuti mafuta avuta forex kulibe e mankhwala avuta forex kulibe e zonchonchoncho fetereza forex kulibe tiziyang'ana kunena kuti forex yo nde tingayipeze bwanji mokhazikika Tili ndi alimiwa koma amene amangotipasa forex once in a chani ndekuti in a year pachaka paja amatipasa forex kamodzi kokha koma chaka chija tili ndi miyezi ndithu yokwana 12 mwezi wina uliwonse tikuyenera tipange tipange import ndekuti chani mafuta tikuyenera titenge mafuta kubweretsa kunja kuno kubweretsa mkati munomo tikugwiritsa ntchito forex kwa miyezi 12 komano ndekuti ndalama zija timangozilandira kwa mwezi umodzi wokha ma guy siima balance olo ndi pang'ono tiyambe kuyang'ana zinthu ngati zimenezozo Ine ndinakakonda kuti pamene mukubwera kumazakamba zonena kuti iyayi ma guy tiyeni tisataye chikhulupiliro tikhulupilire yeah tikuyenerabe tikhulupilire chifukwa mukangotaya chikhulupiliro mmakhala mwatayika eti nde tiyeni tikhale nacho chikhulupirocho sakunama tikuyenera tikhale ndi chikhulupiliro chonena kuti mavutowa eti akonzeka in one way or the other komano nkhani ndi yonena kuti tisamangokamba zoti chikhulupiliro chikhulupiliro tiziona kuti no tingakonze bwanji kuti nthawi ina yake tizakhale pasi ndikumazangokamba zoti aah imene ija ndi mbiri pano mafuta aja tinathana nazo forex ija imapezeka Forex yo ikuyenera iyambe kupezeka. Kodi za migodi zathu zija zimayenda bwanji? Tili ndi miyala ya mtengo wapatali kodi tikupanga nayo chani imeneyo? Mwina ingatithandizireko kuti zina ndi zina. Not only that, tingamayang'ane zina ndi zina ma creativity amene timakamba, takamba kale zokhudzana ndi ma monetization angathandize? Ok, izozo chabwino tizisiye poti sinanga za pa social media zimaoneka ngati nzopanda ntchito akuti mafana angosewera pa social media kumangolubwalubwa chani. Tizisiye, komano maiko anzathuwa nde amadalira zimenezozo mm, ngati ku Nigeria. Forex yawo kwambiri imachoka mu chani? Imachoka indale ndi zina zoti amatulutsa komanso maluso awo aja amapeza kuti akuwagulitsa ndekuti pa internet kumabweretsa forex. Anyways, that's fine. Tisiye apo koma tingamayang'ane kuti mwina mwake kuti tikonze ma company ena ake. Hmm? Tikonze ma company onena kuti kodi kaya tikulima mpunga, tiyambe kumatengano mpunga uja ndikumaupanga process uzikhala ndekuti wa high quality ndikumapezeka tikuupanga export kumatulutsa kunja. zigayotu basitu sizotinso ndi chani ma gadget zigayo zenizenizi. Kunoku vuto lake timaziyang'anira pansi chimenecho nde chilungamo ma guy sitimafuna kuyang'ana beyond us zigayo zenizenizi zigayo zogaya mpunga zili mu mchesi zija ndizimene tikufunikiratu kuti tikonze ma factory amenewotu what else now? Matumba basi azikadindidwa kuti kodi kuno samadinda matumba? Amadinda matumba. Tizingopereka chidwi nde kuti kuonetsa mpunga ujawu tikuupanga process bwino, tikuugaya bwino usama usamadukane dukane ayi koma nde kuti uzikilinidwa bwino kwambiri amati kuupanga polish tikuupanga polish bwino kaya tipeze zimashinizo zoti ziziupanga polish bwino uzioneka wa clean uzikhala ndi fungo labwino lake lija la mpunga weniweni wachani eeh. Usamakakhale ndi miyala basi tiudinde nde kuti kaya tiuyikira chani kaya basi you know uzipita kunja ukoko tiyese kupeza ma business kunja uko iyayi kodi mwina mungafune muzitengako mpunga wa Malawi made in Malawi uzipezeka ukutuluka kumapita chani kunja ayi ndithu ma juice eni eniwa mm ndaona ka juice kena kake amati mango juice kamachoka ku Tanzania uko ii kabwinonsotu kwambiritu kamenekoko ii kanali koti kamakoma kuti K, Juice ngati uyuyu we can make this you know Tili ndi mitengo ya mango koma ikamafika ndekuti ndi ujeni mango aja amangowola mmitengo ngati mujeni cha ku chani cha ku chani kuja amangowola kaya ndi cha ku Salima ku Nono ko mi- mitengo ya mango yochuluka amawola mango aja mpaka kufika powola muona tikamatenge zimene zikumapanga process zimene zikumapa zikuti kutani tikuzipanga basi nde kuti mango aja tikukafinya juice uja kumazipanga process tingaikhazikitsa factory ngati kamene koko tizitulusa no kunjano sopano Hmm? Zinthu ngati zimenezozo tili ndi kuthekera koma kunena kuti sitikufuna kupanga lack of initiative ndi imene ilipo apa. Ndiyeno sitingakonzeno vuto ilili kupanda kuthana ndi vuto la forex. Tikuyenera tipeze njira zonena kuti each and every time tizitulusa zina zake kunja monthly tizibweretsa ndikuti ndalama mu dziko muno. Koma ayi ndithu sitikupanga zeze tikuyembekezera chani magaye? Ife timaona ngatino mwina mwake akumati anduna oyang'anira za malonda chani chani eeh bwezi ndekuti akumayang'anako ntchito zawo zimene amati ministry of industrialisation akutero kaya oyang'anira za ma industry bwezi akumayang'ana zinthu ngati zimenezi kumayang'ana kuti tingadule bwanji ma deal ndi maiko akunjawo mm tili ndi ma ambassador kunoko ntchito yawo ndi chani maambassador aku Germany, maambassador aku America, maambassador aku South Africa, maambassador akuti embassy yakuti yaku Japan yani ntchito ya maambassador amene aja ndi chani? Bwezi lidali amene aja tikuwagwiritsa ntchito ngati chingwe chotilumikizitsa kunjako? Awawa a maundunawa azipita kukakumana ndi amene aja simungatithandizireko kunja kwanuko kuti mwina mwake tipezeko ma agent, ma, ma, mi- mwayi yoti kapena mwina tipange kaya ma partnership ndi ma company ena amene azitha kumatigulitsirako katundu wathu chani chani? why can't you do that eh anduna oyang'anira zamalonda kaya muli kuti we don't even know kuti kaya ndi ndaniso zi zi zi zi industrialization anduna oyang'anira zama industry zi zi zi zi mavuto akonzeka bwanji guys we have to think beyond the problem osamangoyang'ana kuno kuti ya he ndapa tipezetu ka forex tibwereke basi ku Afrexim tibwereke chani ndiye tingapite pasogolo choncho Ah, ayi ndithudi sizingakonzeke zimene so chikhulupiriro chikama- chikaperekedwa chikhulupiriro chiyembekezo tikufuna chiyembekezo chiziperekedwa ndi kumwachani ine lero chani chiche chonena kuti tikufuna titathana nalo vuto limene lili hmm? osati every day every time tizingokhala tikumakamba nkhani za mafuta atha achabwino awapa nde zikanga stabilize ee kenako forex kangothaso nanga mwakabwereka chinanso ndi chani tikakabwereka forex ku Afrexim banki tigulira chani mafuta temporary solution imeneyo iwowo kaya akuona ngati permanent ndi temporary mafuta amene aja tiayenderatu kuti we are going to burn that gasoline magalimoto ochokera mu 23 umu ku town amatha kuiponda vrrr, town town Area 23 town wautali macharge mpaka akafika mtauni akafika mtauni imene mujamo kamafuta amene anali imene momwe aotcha amenewowo akathiranso ena Mpakana amene watha. Akathanso tipitanso pa filling station chifukwa magalimoto akufunika atani? Ayendebe. Ndiye tipanga bwanji ino kuti tithane ndi chani? Tipitanso kukabwereka ku ma forex aja kuti akuluakulu mungobwereka nthawi ina iliyonse, nthawi ina iliyonse. Ayi, ayi. Kodi mumangobwereka nthawinso imene ubweze? Ndiye ubweza ndi chani inunso? Ndi chani chimene tingabwezere? Guys, ayi, ayi, let's be honest eti. Ma, ma agent ngati awawa, ine I, I think pamene tikubwereka chonchi tizikalingaliranso ma solution okhazikika. Tingayapange export chani? Tingakulise kaya ndi mipunga yomwe tikunena, kaya ndi ufa umene chimanga chimenechi tingamachipange process maufa abwino chan'chan'chan kunali achina Rab Processors chan'chan'chan ama eh timaufa tija kumatumiza kunja cha guys we can do that that's the only way kunena kuti tizitulutsa katundu kunja koma katundu wanu sazapita kunja ngati inu simukufuna kuti mumutulutse ndi inuyo amene mungapange zoti katunduyo mumutulutse osati no ena akabwere kunja ku- akunja kuzawuza kuti akuluakulu e mwana nzako zakulu bwanji tapanga zoti zimutulutsa zipita kunja "Ah, ayi ayi mwiniwake iweyo ndi amene ufuna kugulitsa nsika ndiye umasaka nsika wekhaka akuti